mali ɲɛmaw ka hami la belebele fɔlɔ ye bi ani mali baarakɛlaw u bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na u ka baara la o kama faranka de tara ka ɲɛsi mali baarakɛlaw ka sara ma san saba in kɔnɔ baarakɛlaw ka sara yɛlɛla kɛmɛ kɛmɛ sara la fo ka taa se dɔrɔmɛ mugan ma san ba fila ani tan ni duuru kɔnɔ dɔrɔmɛ tan san ba fila ani tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ dɔrɔmɛ saba san ba fila ani tan ni wolonwula dɔrɔmɛ wolonwula o de farala mali baarakɛlaw ka sara kan o hukumu kɔnɔna la san ba fila ni tan ni duuru kɛmɛ sara o kɛmɛ sara wolonwula yɛlɛl'o kan san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara saba yɛlɛl'o kan bɛɛ b'o kalama san ba fila ni tan wolonwula n'o ye ɲinan san ye kɛmɛsara o kɛmɛsara wolonwula yɛlɛl'o kan o ye mugan dafali ye mais 20 pourcent in a ma kɛ yɔrɔnin kelen dɛ a kɛra san saba de kɔnɔ tranche fɔlɔ o bɛ sara 2015 filanan o sarala 2016 tranche laban o bɛ sara ka ban 2017 kɔnɔ o augmentation in o kɛra mali baarakɛla bɛɛ de ye dɔ farali sara kan a tɛ se ka goya mɔgɔ si ye en tout cas a tɛ se ka goya baarakɛlaw ye je crois que baarakɛla bɛɛ ka laɲini ye dɔɔni ka fara i sara kan ani san o san dɔɔni bɛ fara sara kan o de ka d'an ye musaka min bɛ fara baarakɛlaw ka sara kan ka ɲɛsin u ka denbayaw ma u ka denw ladonni ma kɛmɛ saba de tun bɛ fara o yɛlɛla k'o kɛ kɛmɛ wolonfila ye nka ala ye den minnu kɛ lujuratɔ ye olu ka faranka o ye kɛmɛ seegin allocation familiale n'an b'a fɔ ko den sara 2013 la o tun ye kɛmɛ saba ye nka an bɛ don min na komi bi o ye kɛmɛ wolonwula ye den minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ baasi wɛrɛ fosi t'u la mais kɛmɛ seegin den minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ayiwa lujuratɔw don kɛmɛ b'olu ni tɔ ninnu cɛ a bɛ min lase baarakɛla ma hakili la a bɛ dɔ bɔ min bɛ tigɛ baarakɛlaw ka sara kan ka ɲɛsin impôt ma n'a bɛ fɔ a ma ko its o fana jiginna dɔrɔmɛ sekin dɔrɔn de bɛ tigɛ ka bɔ mali baarakɛlaw ka sara la impôt min fana n'a bɛ tigɛ baarakɛlaw kun caman bɔr'a la min bɔr'a la n'i y'a da sara la mugan o mugan seegin de bɔr'a la n'an b'a fɔ o ma ko 8 pourcent hakili la o fana bɔra u ka sarataw la i n'a fɔ impôt ta sira kan o ye dɔ ye min bɛ se ka dɔ fɔ parce que i kan ka min sara ni dɔ bɔra a la a bɛ komi dɔ farala i ka sɔrɔ kan u y'a ŋaniya siri k'a fɔ sara la dɔgɔman mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko smig fɔlɔ a tun bɛ kɛ waa duuru kɛmɛ wɔɔrɔ ani dɔrɔmɛ bi wɔɔrɔ ani seegin nka sisan u y'a yɛlɛ k'a kɛ waa wolonfila ye o ye san ba fila ani tan ni duuru o kɔnɔna ye san ba fila ani tan ni wɔɔrɔ a yɛlɛla fo waa seegin na baarakɛ sara minimum c'est à dire que min baarakɛla man ka sara min jukɔrɔ mali kɔnɔ 2013 la o tun ye waa duuru ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni murumuru de ye mais an bɛ don min na komi bi o kɛra waa seegin ye o waa seegin o fila ni ɲɔgɔn cɛ min farala a kan n hakili la a bɛ dɔ bɔ min ye da dumunifɛnw o nɔgɔyali jango musakako o nasira fɛ ani fɛnɛ a ka kɛ sababu ye min ye farafina kɔnɔ da dumunifɛn nasira fɛ mali de ka nɔgɔya ni farafina jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ye a dɔw bɛ fara i sara kan o ye avantage dɔ de ye baarakɛlaw fana y'o sɔrɔ mali na donc o kɛra sababu ye e, o ye u permettre u ka se ka u mago bɛ fɛn minnu na u ka latigɛ yɛrɛ kɔnɔ u ka balo yɛrɛ kɔnɔ n'o ye malo tulu sukaro ani carburant wo minnu san ka olu sanni nɔgɔya u ma parce que ni sara cayara feerefɛnw fana prix bɛ ka yɛlɛ donc a bɛ baarakɛla permettre a ka se ka a mago bɛ fɛn min na a k'olu sɔrɔ an ka baara kɛ an faso ye yaasa min ye faso ye a fana ka se k'a wasa don an na nin bɛɛ ye jamana ɲɛmaw ka laɲini ye an bɛ waati min na ko sisan nin hami belebele saba in de bɛ k'an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ si u ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ n'o dɔ ye bɛn ni tɛgɛdiɲɔgɔnma o bɛ sinsin cogo min na jamana in kɔnɔ jamanakɔnɔdenw bɛ lakana cogo min u n'u bolominɛnw fo ka taa se ka yɛlɛma don jamana kɔnɔdenw u ka sɔrɔ cogoya n'u ka dumuni cogoyaw la lafiya kɔnɔ yaasa jamana in a bɛ se ka taa ɲɛ